Hi, welcome. It's Hani for YouTube channel here. Pamene nyengo ya mvula yayambika mdziko muno mwachizolowezi, anthu ayamba kuvutika kupeza chakudya chokwanira m'makomo mwawo ndipo ena akugona ndi njala. Ambiri mwa iwowa akupulumukira mango komanso madeya pakuti chimanga nacho chinakwera mtengo kwambiri. Pakadali pano, thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50 likugulisidwa pa mtengo wa pakati pa 25,000 ndi 27,000 kwacha ku zigawo za pakati ndi kummwera komanso 20,500 kwacha ku chigawo cha kumpoto. Mitengo imeneyi ndi yakuti anthu ambiri mdziko muno sangakwanise popeza ndi wovutika ndipo kusekedwa kwa nthambi ya admarc mu august chaka chino kuonjezera vutoli komiti yomwe imaona mmene anthu agweredwera mavuto mdziko muno ya malawi vulnerability assessment committee mvac inalosera kuti anthu okwana 3.82 million omwe ndi 20 percent ya chiwerengero cha anthu mdziko muno ndipo ali m'maboma 27 mwa maboma 28 akhala opanda chakudya chokwanira kuyambira m'mwezi wa novemba mchaka cha 2022 mpaka Machi mchaka cha 2023. Naye kafukufuku wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP yemwe wachitika posachedwapa waonesa kuti ndi zoonadi anthu ambiri mdziko muno akugonera mango. Kodi nanga mangowa akatha zikhala bwanji? Mayi wina yemwe alibe banja ali ndi ana atatu ndipo amakhalira ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre, Trifonia Kabangwe anati akugonera mango tsiku ndi tsiku popeza sangathe kugula thumba la chimanga. Iyeyo akuti amagwira maganyu omwe pa tsiku amatha kumpatsa ndalama zapakati pa 700 ndi 1500 kwacha ndipo ndalamayi siyikwanira pa banja lake. Kotero iyeyo akuti amatenga mango aawisi omwe amawawirisa ndipo akapsa amadya pamodzi ndi ana akewa ndi kugona. Nthawi zina mayiyo akuti amatha kugula ufa uja wa mjumbo wotchedwa Walkman omwe amaphika msima nthawi ya firi koloko masana ndi kugonera chakudya chomwecho. Kwa iyeyo akuti sakukumbukira tsiku lomwe anadya chakudya chokwanira. cham'mamawa, masana ndi madzulo popeza amapeza mochepekedwa kwambiri. Mayi wina yemwe dzina lake ndi Sylvia Makina wa zaka 34 zakubadwa ndipo amakhalira kwa Bereu ku Chikwawa akuti wakhala akudalira kudya madeya kuchoka mwezi wa Septemba mchaka cha 2022. Mayiyu ali ndi ana anayi ndipo sanakolole mokwanira kamba ka mphepo ya Ana ndi Gombe. zomwe zinabweretsa madzi wosefukira kumeneko m'mwezi wa januwale ndi februwale mu chaka cha 2022 pakadali pano mayiwa akumayenda mu zigayo momwe akumapempha madeya omwe akumadya ndi ana ake emmanuel nkata yemwe ndi wa zaka 26 zakubadwa ndipo ali ndi zigayo pa tengani m'boma la nsanje anati mu nyengo ngati inoyi zaka zonse anthu pamodzi ndi ziweto amakhala akulimbirana madeya poti madeyawa amagwiritsidwa ntchito podyetsera ng'ombe komanso mbuzi koma kamba kakusowa ndi kudula kwa chimanga anthu ayambanso kudya madeyawa pakadali pano thumba la madeya lolemera makilogalamu 50 likugulitsidwa pa mtengo wapakati wa K6,000 ndi K8,000, a Malia Mkunje omwe ndi a zaka 32 zakubadwa wochoka m'dera la mfumu Mponda ku Mangochi, nawo iwowa akuvutika kwambiri. Iwowa akuti nyengo ya mango yawathandiza kwambiri popeza amapeza chakudya cha tsiku ndi tsiku pa tsiku la chikondwerero cha mtundu wa Chiyawo m'dziko muno. la Chiwanja cha Ayao chomwe chinachitika m'mwezi wa October m'chaka cha 2022, amfumu a Mponda anapempha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kunena kuti athandize anthu a m'bomali powapatsa chimanga chaulere popeza akugonera mango anthu ambiri m'dziko muno. akuvutika kwambiri ndipo amene achulidwawa ndi ochepa chabe nduna ya zaulimi a sam kawale pa 24 novemba mchaka cha 2022 anauza nyumba ya malamulo kunena kuti boma likutsekulanso misika ya admarc mdziko muno pa 1 disemba mchaka cha 2022 ndi cholinga chakuti anthu apeze chimanga chomwe ndi chotsika mtengo a kawale anati Thumba lolemera makilogalamu 50 lizidzagulitsidwa pa mtengo wa K15,000 komatu kufika sabata yathayi sizikudziwika ngati misika ya Admarc-yi inatsegulidwa mdziko muno. Mitengo ya chimanga yangokwerabe tsiku ndi tsiku kuphatikizapo katundu wina wofunikira pa moyo wa munthu wa tsiku lililonse. A John Kapito, omwe ndi mkulu wa bungwe loyimira anthu ogula mdziko muno la Consumers Association of Malawi, Cama, anati kukwera kwa mitengo ya chimangaku kukukhudza ndi kupweteka anthu ambiri mdziko muno. Iwo anatinso monga mmene anduna ananenera m'mbuyomu, amayembekeza kuti boma litsekula misika ya Admarc kuti mwina mitengo ya chimanga ndikutsika mtengo koma ayi ndithu izizi sizinachitike mpaka pano kotero iwowa akupempha boma kuti litero mwamsanga mkulu wa bungwe la ccjp boniface chibwana anati dziko lino lili pangozi kwambiri kumbali ya nkhani ya chakudya iwowa anavomera kuti bungwe lawo lachita kafukufuku yemwe waonesa kuti anthu ambiri akugonera mango mdziko muno ndipo ngati boma lisachite changu pothana ndi vutoli, anthu ambiri afa ndi njala chaka chinochi. Iwowa analoza chala kutsekedwa kwa nthambi ya Admarc kunena kuti ndi komwenso kwakolezera kukwera kwa mitengo ya chimanga ndipo anapempha boma kuti litsekule nthambiyi ndi kuti pamsika pakhale chimanga chambiri kuti mwina mitengo ingatsikeko. Wofalitsa nkhani ku nthambi yoona ngozi zakugwa mwadzidzidzi ya Department of Disaster Management Affairs, Dodma a Chipiliro Khamula anati ofesi yawo yayamba kupereka chakudya chaulere kwa mabanja osowa pa 1 November mchaka cha 2022. Iwo akuti nthambiyi yomwe ili pansi pa ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna, OPC, yayamba ntchito yokapereka chakudyachi ku maboma a Zomba, Balaka, Chikwawa ndi Nsanje. Ah, usitawe nimenye jojo. Ai, amwe ni demon. Uzi padi. Ipala.

Chikuoneka bwino bwana.